ihe m ji n'aka ka a na-akpọ kettle n'olu ndị iti gịnị bụ kettle n'asụsụ Igbo kettle o nwere aha Igbo mụ onwe m nwere aha m chepụtara na ọ bụrụ na anyị kpọwa kettle nya bụ aha m na-eche na ọ ga-adị mma biko ụcha ntị ka m kpọọ nya bụ aha ọ bụzi ya na m kpọọ nya bụ aha gị onwe gị i nyere m aka bịa na ọdọ okwu gwa m ma aha m kpọ nya bụ ihe ọ dabara adaba ka ọ na ọ dabaghị chetakwa na m kwuru wee sị na ihe a bụ aha m onwe m chere na ọ bụrụ na a kpọwa kettle n'asụsụ Igbo m na-echekwanụ ma ọ ga-aka mma maka na ị ma na ndị ọ dị n'aka ndị kwesịrị na-enye ụmụ ihe ndị a aha ka ha rabụrụ ọtụtụ ihe dị n'ala Igbo na-akabe enwe aha ugbu a ndị kwesịrị na-enye ya aha bịazi dị nnọọ ka ha gbaziri nkịtị ee ndị ọka mmụta anyị ọha na eze ndị Igbo mana ọ bụrọ ya ka anyị bụ ikwu taa kedu ihe ọ ya-abụ anyị kpọnwuo kettle ọ dabaa n'asụsụ Igbo anyị nke ọma nke mụ onwe m chepụtara ka m bịa ikwu ugbu a ọ bụzi ya na m kpọọ ya ị gwazi m ma ọ dabara adaba m ga-akpọ kettle ite ọnụ mpi ite ọnụ mpi ọ bụrụ na ị nee ihe a m ji n'aka anya ugbu a ị ga-ahụ ihe kpatara m ji kpọọ ya ite ọnụ mpi ma gị onwe gị gbaa mbọ cheta ka igbo be anyị si aba aha ite ọnụ mpi maka na mgbe ụfọdụ ka ọ na-abụ ọ gbado anyị bụ ndị igbo anyị enebezie anya jụbazie ese sị kedu ka nya bụ ihe si akpa agwa kedu ka nya bụ ihe si wee dị anyị ewee si otu a wee nye aha mgbe ụfọdụ bụ ka ihe si wee dị mgbe ụfọdụ bụ ka ihe si akpa agwa bụ ka anyị ji enye ya aha ị na-afụ ka kettle a si wee dị ite ọ bụrụ na ị nee kettle anya nke ọma ị ga-ama na ihe ahụ ite ka ọ bụ bezie nwee ọnụ mpi ebe a ọnụ pịrị apị m wee kpọọ ya ite ọnụ mpi nwanne m nwoke na-ekiri m ugbu a nwanne m nwaanyị na-ekiri m ị chere na ite ọnụ mpi dabara adaba anyị nwe ịkpọwa kettle kedu ihe i lo ee ọ ga-amasịkwa m ime ka ị mata na ọ bụghị mbụ m pụtagoro wee kpọọ kettle ite ọnụ mpi emebugo m nkụzi dị na mbụ wee kwuo sị na onwekwana ihe m chere na anyị ga na-akpọnwu kettle wee kpọọ ya ite ọnụ mpi o nwere otu nwanne anyị nwoke bịa sị m gịnị na kettle ekwesịghị ịza ite ọnụ mpi m wee jụọ ya kedu ihe o kwesịrị ịza ọ sị na kettle kwesịrị ịza obere ite eji esi mmiri ọkụ wee jụọ ya wee sị ya nwanne m ọ bụrụ na kettle zaa obere ite eji esi mmiri ọkụ n'aha onye mezie sị gị kọwaa ihe obere ite eji esi mmiri ọkụ a na-arụ gịnị ka ị ga-agwazi ya maka na ọ bụrụ na i nee anya na bekee kettle ka a kpọrọ ya a jụọ gị gịnị bụ ihe a ị sị kettle a jụzie gị kọwaa ihe kettle na-arụ ọ mgbe a ka ị ya-agwabazi ya na obere ite eji esi mmiri ọkụ ka ọ bụ maka o nweghị mgbe m onwe m na-agbagha na ọ obere ite eji esi mmiri ọkụ ekwenye m ekwenye mana ihe anyị na-ekwu bụ aha a ga-akpọnwu ya ọ bụghị ihe ọ na-arụ ka anyị na-akọwa na ọ aha anyị ga-akpọnwu ya ya mere nwanne m ọ bụrụ na ite ọnụ mpi dabara adaba ka gị onwe gị si wee hụ ya biko tụnyere anyị okwu na ọdọ okwu mee ka anyị mata na ọ dabara adaba ọ bụkwa na ọ dabaghị mee ka anyị mata ọ bụkwa na o nwere aha ọzọ i chere na ọ bụrụ na anyị kpọọ kettle na ọ ga-aka daba mekwa ka anyị mata ekene m unu ụmụnne m hmm? cheta na onye gị na ya nọ bụ igwe ezennaya ezigbote onye ọhọfịa kala aja arụ onye mgbazi ndị igbo ka a na-akpọ m hmm? onye nkụzi ka ọ dị mgbe ọzọ ka emesịanụ